Moni, moni, nde nkhaniyi yadzetsa mpungwepungwe ili mkamwakamwa ku USA. Banja la anthu awiri awa anali ndi ana awo atatu, mkaziyo Jennifer Gledhill, amuna awo ndi Matthew Johnson, anthu ochita bwino kwambiri, nyumba yawo amakhala ya 1 million dollars, nyumba yabwino, banja labwino, ana awo atatuwo. Aliyense amaona ngati zonse zabwinobwino nde zinapezeka kuti pa 28 September Jennifer anapita ku polisi kukanena kuti amuna ake asowa. Kunena Matthew apolisi ah, wasowa bwanji iye akuti sindikudziwa wapita kuti sindikumpeza ndamuyang'anayang'ana kulikonse kulibe. Nde apolisi anayamba kumpanga sechi Matthew uja koma samampeza foni yake chilichonse kunalibe olo galimoto yake kunalibe nde anatsegula kesi ya missing person koma samadziwa kuti munthu ali kuti kenako zinazawadabwisa apolisi kunabwera munthu ku polisi kuja kudzanena kuti a inu kunabwera kudzanenedwa kunena kuti Matthew anasowa Ndizabodza sanasowe Matthew anaphedwa apolisi ali iweyo ndiwe ndani ali ayi ineyo kudzifotokoza kuti ine ndine chibwenzi cha mkazi wake Jennifer nde ati ukudziwa bwanji kuti anaphedwa nde ananena kuti anandiuza Jenniferyo in fact ine ndi Jennifer tinali pa chibwenzi cha nseri mamuna akeyo samadziwa nde Mamuna ake anapezeka kuti atadziwa, ati anadziwa pa 21 September mwezi watha omwewo. Atadziwa anapita kutani kukamukalipira, anakangana kwambiri ndi mkazi wakeyo kunena kuti iwe sungamapange chibwenzi nde ati analongolozana kwambiri. Kenako usiku wake Matthew anapita kukagona. Ali mtulo Jennifer anatenga mfuti nkumutani nkumuombera mutu kumupha. Atamupha Jennifer anapezeka kuti anayimbira foni makolo ake nkuwauza zonena kuti ndamupha Matthew. Makolo ake aja nkunyamuka kupita kukamuthandiza kutani kutenga thupi la Matthew kuliyika mgalimoto ati anakalibisa mu chikontena china chake kwa masiku kenako analitenga Jennifer anakalikwirira kaya kuti kaya nde anapezeka kuti atapanga choncho makolo ake aja anabwera ku nyumba kwa Jennifer kuja kuzamuthandiza kutani kukonza. Ati nde kunali kukolopa nyumba akuitsuka pena paliponse. Pa bed pomwe anagona Matthewpo pamene anamuombelerapo anachosa mattress nkugulapo mattress ena nanga si mattress enawo anali oti patayikira magazi paonongeka. Nde makolo akewo anakhala more than 5 hours tsiku limenelo akutsuka nyumba mpaka maneba kudabwa kuti eh kunyumbaku kukukonzedwa chani. Nde apolisi atamva zimenezo chifukwa choti pa nthawiyo atapezeka kuti kwatuluka zonena kuti waphedwa anamgwira Jennifer yekha samadziwa kuti makolo ake zikuwakhudza, kenako mpamene later on ndi pazipezeka kuti makolowo zikuwakhudza. Ana akayika kaya kuchani kaya ku za care basi kuti angosamalidwa ndi boma pamene onse awamanga, Jennifer wamangidwa, amayi ake a zaka 67 amangidwa, abambo ake a zaka 71 amangidwa chifukwa chonena kuti athandiza mwana wawo akuti kubisa thupi kufikira lero jennifer sananenebe kunena kuti matthew anakamukwirira kuti koma anavomera atamupanikiza akuti ata- atapangapanga zonse ndikukamukwirira ananyamuka kupita kwa chibwenzi chija chifukwa kuti kwa iyeyo anachikonda kwambiri chibwenzicho ndipo samafuna kuti wina aliyense amusokoneze pa chibwenzi chakecho ndiye zinamunyasa kwambiri pamene matthew anampanga confront kuti iwe chifukwa chani kupanga chibwenzi ndi anaona kuti kuli bwino matthew afe iyeyo akhale ndi chibwenzi chakecho ndi atapanga choncho anapita kuti akamuuze chibwenzi chija amakachimasukira kuchiuza chilungamo kuti inetu ndimakukonda mpaka ndafika popha ndani popha amuna anga kuti ndikhale ndi iweyo ndi achibwenzi aja atani nkukhala kumatani kumamvesera kuti oo zafika pamenepo iye nkunena kuti "Eh, ndamupha ati ndi anampeza kuti ndi wokalidwa kalidwa thupi lonseli kumfunsa kuti ati watani wavu- ukuoneka ngati wavulala ndati ananena kuti iyayi ndakalika kalika chifukwa choti kumene ndimapita kukam- kusuntha thupi lakelo kukalikwirira plus kukonza nyumba ndi ndavulalavulala chibwenzi chija chinangoti okay chabwino Apolisi anayang'ana kuchipindako anapeza pansi pa bedi panali ngati ka ngati ragi yonena kuti pansipo panali magazi sanayione ani akewo pokirinapo anayiwala pamenepopo komanso khoma ati analitsuka analikwecha kwambiri khoma koma magazi satani magazi amatsalira basi anapezeka kuti patsaliranso magazi anam'manga Jennifer-yo Chibwenzicho chitangomva, chinadekha. Tsiku limenelo sichinayankhule kalikonse, sichinapanga ngati kuti sichinatutumuke. Anangodikira kuti mayiwo akangochoka. Anangoti Jennifer wachoka, chibwenzicho kuthamanga kupita kukanena kupolisi kuti, Ii! Akutitu apha munthu uku. Anali chibwenzi changa koma wamupha mwamuna wake akuti chifukwa choti afuna kukhala ndi ine. Ndiye zinandichititsa mantha kuti munthu mpakana akaphe munthu. ndi anakanenera ndi apo mamunayo chibwezicho chinapanga chimapanga zoyipa kuyenda ndi munthu wokwatira komano anapanga zolongosoka in the end kukatani kukanena chilungamo ku polisi ndi amayi ndi abambo amangidwa chifukwa chothandiza mwana wawo zinthu zachabechabe atayesera kukana makolo ake a jennifer wo kuti iwo sanapange nawo anapezeka kuti ana anapatsidwa umboni onena kuti iwo ndi amene amakagula zinthu ngati mmene kunatayidwa matiresi amene ananyowa ndi magaziwo abambo ake a jennifer ndi amene anagula matiresi anyowani after kumupha matthew munthu amene anayimbiridwa foni kuchoka pa foni ya jennifer anali bambo ake okha so palibe wina aliyense amene anayankhulana naye ndipo abambo ake ananyamuka kuthamanga kupita konko limodzi ndi mayi ake kuti akamuthandize kukonza avuzuzisa ana zinthu zake nkhani zake zosakhala bwino koma ndi nkhani yomvetsa chisoni koma ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa panopo ku usa zikomo kwambiri